ike agwụgo ike agwụgo mmadụ bịa gwanụ m ife m me nne na nna m ha si eme m otu a ha emego m na-afụ ụwa ka ife ọzọ ha emego m na-afụ ụwa ka ebe mmadụ ekwesịrị ibi o olisa bi n'enu ọkwa ị na-ege m ntị ọkwa ị na-anụ anya mmiri m a ka o si adasịpụ ọkwa ị na-afụ ya ofu ị na-afụ ọnụ m ka m na-akpọ gị o oh, ka ife nwatakịrị bịara ụwa mee ka ife m mee na ọ bụrọ na m bịara ụwa ka m mee ka ibe m si eme ka m too ka ibe m si eto mana mba fa emego m ya afa m bụ Mmadụka kalista uchenna abụ m ada oke ebo abịa m ka m gwa unu ife mere nne na nna m si wee gbahapụ m ha wee tinye m n'omume nke bụ na ekwesịrị m iche kedu onye mụ na ya ga-ebi ụfọdụ oge m ga-asị ka mụ na nna m biri mesịa m chee na nna m ga-anụ nwaanyị ọzọ sịkwanụ ka nne m biri nne m ga-ejije nụọ nwoke ọzọ ụfọdụ oge m na-eche kedụzi ebe a ga-ede m ọfụma kedu ebe a ga-emezi m ọfụma ndị ọyị m na-ada agwa m nwanne soro nne gị naba hapụ nna gị maka na nwunye nna gị ga-eme gị ife dị njọ ụfọdụ oge m na-echekwa m soro nne m naa na-afụ na nne m ejego nụọ nwoke ọzọ mụ wee nwekwa ụmụnne ọzọ ụmụnne si ebe ọzọ wee bịa kedu na ụdị ife bụ ife a ekwesịrọ m ka m bili otu a n'ụwa. olisa bi n'enu nwere ife o zigara m ka m jee lụọ mana kịta ha etisego m ha etisego ụwa m ha etisego uche m ha etisego omume m niile ha che na omume a ga-ahapụ m ha che na ife a m bu n'isi ga-ahapụ m ha che na ochiche obi m a ga-ahapụ m mba ọ yara ahapụ m maka na ife a abụrọ omume ndị Igbo ana m echeta ka ndị nna nna anyị si ebi ụwa fa ndị nna nna anyị anara ahapụ nwa fa agbapụ ndị nna nna anyị anara akụziri ụmụ nwaanyị fa ife dị njọ ha anara eme fa ife dị njọ ha anara achụpụ fa n'ụnọ ha anara eti fa ife ha na-anụ nke izi nụọ nke abụọ nụọ nke atọ fa nwee ụnọ dị iche iche nwee ụmụ fa dị iche iche ma fa anara anụ ọgụ ha ma ka e si ekpokọta ndị nwunye fa ọnụ mana ugbu a kịta anụnwa apụtagozi si ka a na-anụzi so ofu ofu ahụ ekwerọkwa fa ndebe ache na echiche ụwa mmadụ nche bụ ofu ọ bụ na-eme ife otu a ha ga-eto wee bụrụ ndị ha bụ taa kedu ife a si na-emezi m otu a mba gwa m ka ife a si wee na-eme m otu a ka ife a ga-eji na-eme m otu a echekwa m ọ ka aka mma eche m ọ ka aka mma ka ọ bụ na m nwụrụ n'afọ nne m eche m ọ ka aka mma ka ọ bụ na m abịarọ ụwa a mana neenu m abịago m abịago m n'enu ụwa anụwa ifugonu ka a si wee mee m ifugonu ka a si wee gbawa m obi mana otu ife nkadebolo aka bụ na aga m ayachi azụ omume anụwa ha debegoro m m ga-eji ya wee wenite obi m enu m ga-eji ya wee mụta ife m ga-eji ya wee mee wee mara ife bụ na m ga-emere ụmụ m ka ha nwee ụdị ụwa anụnwa m nwegoro kama ife m ga-eme bụ na m ga- m ga-amụnye anya m ọfụma m ga-emenye anya m gbaa mbọ na ife dị otu a ama mme n'ụwa nke m ife dị otu a o mee